Cnuasach gearrscéalta atá i nGonta. Tá trí scéal déag ann ar an iomlán, iad uilig suite in Salvador, an tríú cathair is mó sa Bhrasaíl, in oirthuaisceart na tíre, cathair a bhfuil cónaí orm anois le tarraingt ar chúig bliana. Mar scríbhneoir, mar athair, na scéalta seo más maith leat, tá cúpla ceann ar leith a sheasann amach domsa. An chéad scéal, mar shampla, Buzú, sin scéal faoi bheirt dhéagóir a théann ag surfáil ar bhusanna na cathrach, agus i dtreo dheireadh an chnuasaigh ansin tá scéal eile dar teideal Fanann a ndeirtear sa jíp sa jíp, agus scéal é sin faoi faoin gcaidreamh oibre idir tuairisceoir teilifíse agus ceamaradóir, ach sé an scéal is faide sa chnuasach é, ach taispeánann sé an. Thug duine éigin a léigh an cnuasach, thug sé croí lár an chnuasaigh air agus is dóigh liom go léiríonn sé, go dtugann sé léargas maith ar na téamaí ar fad sa chnuasach. Agus ansin tá scéal eile ann, an teideal atá air sin ná Is Maol Gualainn gan Brother agus an. Ní 'bráthair' ach 'brother' atá i gceist sa teideal agus scéal é sin faoi, faoi chairdeas idir beirt fhear, beirt fhear a bhí ina gcairde nuair ba dhéagóirí iad agus bhíodh siad ag obair ar shuíomhanna tógála le chéile. Ansin tharla drochthimpiste agus scar a mbealaí agus an scéal titeann sé amach ag an bpointe go dtugann duine acu cuairt ar an duine eile. a bhfuil a chosa caillte aige. Níl aon charachtar i mo chuid scéalta bunaithe ar fhíordhuine amháin, ach tá gnéithe de phearsantachtaí fhíordhaoine snoite isteach agam sna carachtair, mar is meascán iad de dhaoine a mbeadh aithne agam orthu. Tá mé an-sásta le carachtar darb ainm Wanderson. Bhí mé ag caint faoi ar ball, sé an ceamaradóir é as an scéal seo, Fanann a ndeirtear sa jíp, sa jíp. Tá mé, bhí glór an-láidir ag Wanderson i mo chloigeann, níor stop sé ag caint ar bhealach agus bhí glór ar leith aige. Rud aisteach a tharla dó sin ná ag pointe amháin, mar is fear gorm é, ceamaradóir gorm as Salvador, ach thuig mé, ón mbealach go raibh sé ag caint gur go raibh canúint láidir Chonamara air. Rud atá aisteach ar bhealach ach sin an sin an an an an bealach ar ar labhair sé liom liom i mo i mo chloigeann agus och bhuel tá tá tá níos mó ná carachtar amháin ann a thaitnigh go mór liom. Seans go gcuirfeadh an cnuasach seo na scéalta atá ann imní nó faitíos nó eagla ar dhaoine roimh Salvador, an chathair ina bhfuil na scéalta ar fad lonnaithe, mar gheall go bhfuil mé ag díriú ar fhadhb atá ann i ndáiríre agus sin mar ceist na sábháilteachta mar a thugann muintir na Brasaíle air. Foréigean uirbeach i ndáiríre atá ann, foréigean cathrach ina maraítear ar fud na Brasaíle ar fad anois agus tír ollmhór í seo, so ná baineadh an uimhir seo geit as éinne ach in aghaidh na bliana maraítear 50,000 duine sa Bhrasaíl. dúnmharaítear 50,000 duine sa Bhrasaíl, so daonra na Gaillimhe ar fad go bunúsach, gach bliain i bhforéigean idir buíonta drugaí agus idir buíonta drugaí éagsúla agus idir buíonta drugaí agus na póilíní. Agus le blianta anuas tá an scéal seo ag dul i ndonas, in Salvador ach go háirithe. Ní féidir an nuachtán a oscailt ann, an teilifís a chur ar siúl ann, gan bheith ag breathnú ar ar ár i ndáiríre. Gach deireadh seachtaine bheadh b'fhéidir cúigear is fiche marú san san ár leanúnach seo. Agus séard a bhí sa sa chnuasach seo ar bhealach ná an an bealach a bhí agamsa le dul i ngleic leis an leis an sruth fola seo, mar a déarfá. Ní bhraithim míthsuaimhneach níos mó mar tá mé ar mo ar mo chompord leis leis an bhforéigean seo ar fad. Tá's agam gur ann dó agus go bhféadfadh drochrud éigin a bheith timpeall an chúinne ag am ar bith, ach foghlaimíonn tú cleas, cleas atá ag gach duine ansin ná do chluasa a dhúnadh don chaint seo ar fad, mar rachfá glan as do mheabhair dá mbeithfeá ag smaoiniú ar ar cheist seo na sábháilteachta an t-am ar fad, so ní dhéanaim sin níos mó. Bhí cur chuige éagsúil agam agus mé ag scríobh na scéalta seo. Scríobh mé, thiocfadh leat a rá gur tháinig an cnuasach seo, na scéalta ar fad, ar an saol i dtrí theanga ag an am céanna, an Ghaeilge, an Ísiltíris agus an Béarla. Is é an chaoi gur scríobh mé bundréacht gach scéal i gceann de na teangacha seo agus i gcás gach scéal bhí sé sin difriúil agus fiú tá scéalta áirithe ann agus is cuimhin liom cén teanga inar scríobh mé an bundréacht ach tá scéalta eile ann agus fiú dá gcuirfeá gunna le mo chloigeann ní bheinn in ann a insint duit cén teanga inar scríobh mé an bundréacht. Ansin mar chuid den phróiseas eagarthóireachta d'aistrigh mé gach bundréacht go dtí an dá theanga eile agus ansin rinne mé eagarthóireacht, focal ar fhocal, más maith leat, ar an trí leagan taobh le taobh, agus ina dhiaidh sin uilig, chuaigh mé siar ar na scéalta ar fad arís, le cinntiú go mbeadh teanga gach scéil, gach leagain, nádúrtha go leor don teanga sin. So, sin an cur chuige a bhí agam leis na scéalta seo. Anois, bhí mé ag caint. faoi thrí theanga, ach tá an ceathrú teanga, más maith leat, taobh thiar de seo ar fad, agus sin Portaingéilis mhuintir Bahia, teanga na gcarachtar, mar i mo chloigeann, sin an teanga a bhí á labhairt ag na daoine seo, ag carachtair na scéalta. Is próiseas casta atá sa scríbhneoireacht. Ar dtús, caithfidh tú, tá sé ar nós dealbhadóireacht ar bhealach, caithfidh tú cloch a bheith agat agus ansin caithfidh tú píosaí a bhaint den chloch le go mbeidh, le go mbeadh saothar ealaíne agat. Agus tá scéal mar a chéile, caithfidh tú an bhunchloch a leagan, a chur síos ar dtús, sin an bundréacht agus tógann sé sin b'fhéidir, seachtain orm ar a mhéad bundréacht de scéal a chur ar pháipéar, ach ansin cuirim uaim é ar feadh tamaill chun ligint dó fuarú síos, mar a déarfá, agus ansin fillim ar an scéal le mo scian agus tosaím ag gearradh píosaí amach as. An scéal áirithe seo faoina raibh mé ag caint, fanann a ndeirtear sa jíp sa jíp. Déanaim mo chuid scríbhneoireachta ar fad le peann ar pháipéar agus ansin bíonn orm é a chur isteach sa ríomhaire ach bhí naochas a haon leathanach lámhscríofa agam don scéal seo agus nuair a chuir mé isteach sa ríomhaire é bhí ceithre mhíle déag focal ann. Nuair a thosaigh mé a déanamh, nó tar éis dom críochnú a déanamh eagarthóireachta ar an scéal seo ní raibh fágtha ach sé mhíle go leith focal, so bhí níos mó ná leath den scéal caite amach agam ach thar thréimhse míonnaí. Ach ceapaim gur gur eagarthóireacht, sin b'fhéidir 75% den den phróiseas ar fad agus dar liomsa an an chuid is tábhachtaí den den den phróiseas agus ceapaim bhuel má má má chaitheann tú an truflais ar fad Amach san scéal, bíonn sé dhá oiread, trí oiread níos níos fearr. Ag an tús bhí deacrachtaí ag baint le le bheith ag scríobh scéalta i nGaeilge nó i dteanga ar bith eile agus mé ins an Bhrasaíl ach chuaigh mé i ngleic leis an gceist agus anois tá mé go breá aige. An fhadhb a bhí ann ag an tús ná tír an-te í an Bhrasaíl. mar atá a fhios ag gach duine, agus muna bhfuil air conditioning agat, agus níl sé agam, bíonn ort na fuinneoga a bheith ar oscailt an t-am ar fad. So ciallaíonn sé sin go dtagann glórtha na gcomharsan isteach i d'ionad oibre an t-am ar fad. Ach anois, so bhí orm, you know, mé fhéin a chur, mo, bhí orm dul i dtaithí air, más maith leat, agus ach anois tá mé in ann mo chluas a dhúnadh agus coinneáil orm ag cumadh scéalta i nGaeilge fad is atá mná na comharsanachta ag béiceach ar a gcuid páistí.